foli ani tanuni an b'a bila ka taga bamaɲari cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ maliden fɛn fɛn n'i bɛ mali kɔnɔ walima n'i bɛ eh, mali kɔkan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo energie fm ani energie tv eh, sugandili la walasa aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ an ka jamana kunkan kow bɛɛ lajɛlen na cogoya minnu na kɛrɛnkɛrɛnnen na aw ka jɛmukan mandi ni o ye fɛɛrɛ kɛnɛ kɛnɛ min kan an bɛ wele bila kunnafonidilaw ma walasa an bɛ se ka na dɔgɔkun kɔnɔna na kunnafoniw na belebeleba o kɛra minnu ye k'u salo k'u bɛɛtɛrɛma k'u da lɛfɛ kɔnɔ aw bɛ se k'a ka tɔmɔtaw t'a la cogoya minnu na bamananw b'a fɔ ko lɔgɔ sɔrɔ n'a sɔrɔbaliya a ɲiniyɔrɔ ye kungo kɔnɔ ye kunnafoni sɔrɔ n'a sɔrɔbaliya a ɲiniyɔrɔ ye kunnafonidilaw bolo ye walasa bi kunnafonidila jolen belebeleba saba olu welelen bɛ an bolo eh, ka na kɛnɛ kɔnɔna na kɛnɛ dugulen o ye eh, fila ye an b'a yira k'a fɔ dunan kelen b'an cɛla bi awɔ o b'a ja o o b'a yira k'a fɔ eh, kɛnɛ b'a la ka denbaya nin wagati na walasa amadu jalo ale ye kunnafonidila ye amadu an b'i fo dan tɛ foli min na A lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani minnu bɛ k'an filɛ jabaranin na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka jamana in ko ala ka kolo suma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye suma ala ka tɛmɛko ɲuman d'an ma ala ka seli musakako nɔgɔya an b'an porofite ka wele bila Asimi ni Choguel ma K'u k'a lajɛ ko sɛgɛn bɛ journaliste la dɛ, aa ko sɛgɛn bɛ journaliste la, awɔ, unhun, ok o don tigɛ ka surun, anhan, salon an ye Asimi wele k'a wele k'a wele an m'a kunkan mɛn, ok, ɲinan n'an m'a kunkan mɛn o tuma an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kati, aa ayiwa, donc Asimi, president Asimi ani Choguel premier ministre ko sɛgɛn bɛ journaliste la Amadu Jalo ka kuma don, an hakili la ci lasera a se yɔrɔ la, voilà walasa kunnafonidila filanan min b'an bolo kɛnɛ kɔnɔna na o ye ɛɛ Jules Tera Jules Tera ale ye kunnafonidila ye arajo Maliba FM na Jules an b'i fo dan tɛ foli min na. Musa an b'i fo an bɛ an filɛbagaw fo ani minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na ɛɛ Energie TV sanfɛ. Unhun aa caman bɔra course la sa parce que nin sen in tile fila in kalayara. Jalo y'a jalo a y'a a ye caman fɔ a la ka ban. A bɛɛ y'o kelen ye a bɛɛ y'o kelen ye quoi a bɛɛ y'o kelen ye wele wele kan kɔni dara ka ban. ok sedu fane ale ye kunnafonidila ye kunnafoni di bon min bɛ ni a bɛ f'a ma ko eh, les échos eh, sedu fane an b'i fo dan tɛ foli min na musa n bɛ foli bila an lajɛbagaw na eh, an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma mhm. an bɛ dugawu kɛ ala ka sunkalo tɔ tɛmɛko ɲuman ala ko o nɔgɔya amina yarabi nin ye siɲɛ fɔlɔ y'an ka plateau sanfɛ awɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka n sen don nin jɛmukan in na mhm. an bɛ jan an bɛ dugawu kɛ nin kana k'a laban ye walasa bi an bɛna kuma eh, min kan eh, kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'a jira k'a fɔ eh, mali fanga ɲɛmaa sogɛl kokala mayiga nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a kɔni kalayara a bolo dɔɔni k'a sabu kɛ a welelen kun don ka taga wasadenw ɲɛkɔrɔla ni o ye cnt maaw ye a tagara kuma belebelebaw bolila min kan kunnafonidilaw ka yeta kɛra a la jumɛn ye an ye politikimɔgɔw mankan mɛn wa an ye fanga tigilamɔgɔw mankan mɛn an ye ŋwara dabaw mankan mɛn kunnafonidilaw fana hakilina ye jumɛn ye ka kɛ n'a walew ye an bɛna o walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la eh, cogoya min na n'an bɔra yen nɔ fana an b'a jira k'a fɔ eh, faransi finitigilakaw u y'a jira k'a fɔ k'u bɔra eh, gosi u ye kile di an ka jamana ɲɛmaaw ma walasa an bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen ta an tɛgɛ la cogoya min na nka faransi taga ani i k'a dɔn k'a fɔ kow ka ɲagami i k'a dɔn k'a fɔ u kɔfɛ yan o kɔni o ma eh, wagati janba kɛ o kow la k'a sabu kɛ faransi tagalen na a yɛrɛ sigalen bɛ eh, ko dɔ la kaban a y'a yira k'a fɔ ko eh, mɔgɔ dɔw kɔni su yera eh, dingɛ dɔw kɔnɔ eh, yɔrɔ dɔw la ɔ oh, faransi b'a fɛ ka nkalon ni tigɛ ka da mali la wa faransi b'a fɛ ka mun de kɛ wa walima tiɲɛ de don wa an bɛ tila ka na da mɔgɔ la kunnafonidila olu a koɲɛ dɔnbaga eh, belebelebaw ye an bɛna nin babu filaw walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la eh, cogoya min na nin bɛna kɛ an tagabolo ye i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna eh, cogoya min na kunnafoni fɔlɔ an b'a daminɛ o la sogɛli kokala eh, mayiga ka kɛ ni eh, alamisa tɛmɛnen an b'a yira k'a fɔ ale welelen kun don an ka wasabulon kɔnɔ wasadenw kun ye wele bila a ma walasa a bɛna ɲɛfɔli kɛ k'a sabu kɛ wagatiw tɛmɛnenw na a kun ye layidu d'u ma k'a fɔ k'a na baara dɔw boloda o baaraw la tagabolo belebeleba naani bɛ o la an b'a yira k'a fɔ ɲininkali fanba a bolila olu de kan i k'a dɔn k'a fɔ eh, wasabulon kɔnɔna o ye min ye eh, lakana eh, sabatili ko an ka jamana kɔrɔn ani jamana yɛrɛ kuru kara bɛɛ ka lakanako ani jamanadenw n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen ka lakanako walasa o walew kɛra cogo di o fana tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ réforme politique institutionnelle an b'a jira k'a fɔ ka yɛlɛma kura don eh, politiki eh, kunda an ka jamana kɔnɔna na ani eh, mara kɛ cogoya ka yɛlɛma fana don o la o fana layidu kun tara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko kalata o fana kun kan ka labɛn kalata mana ban kuma min na fana ka mara kɛ cogo ɲuman k'o fana koɲɛw bɛɛ lajɛlen sabati sogɛli kun ye nin layidu ninnu ta o hukumu kɔnɔna na a kun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ walasa a bɛ taa walawali kɛ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen na ɲininkali fɔlɔ an b'a tɛnku mɔgɔ min na o ye jules tera jules e ye mun de faamu eh, d'abord eh, Choguel ka weleli ka taga eh, wasabulon kɔnɔna na a koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan bon Choguel ka weleli je pense que eh, c'est logique parce que a kun kan ka wele ok eh, ale de ye gouvernement ɲɛmaa ye c'est le chef du gouvernement ok eh, n'a ye CNT ta CNT de wasadenw olu de sigilen bɛ an ka eh, depitew eh, plasi la mhm. donc c'est conseiller du cnt olu conseiller ninnu u mhm. kan ka baara min kɛ mhm. o ye kuma dɔ la ka eh, an ka autoritéw gouvernement premier ministre n'a ka minisiriw u ka baarakɛcogo k'a surveiller k'a lakɔlɔsi o b'a jira k'a fɔ de ko u ye baara min kɛ u ka baara de don baara de kan ka kɛ ten a kan ka tɛmɛ o de fɛ maintenant est-ce que a kɛra cogoya min est-ce que mɔgɔw wasara wa est-ce que an nimisi wasara est-ce que vraiment maliyɛn tun mago bɛ min na est-ce que an ka wasadenw est-ce que u y'o baara nin kɛ parce que ɲininkali bɛ tobi de e bɛ jaabi jumɛn don la o yɔrɔ nin na i bɛ t'a sɔrɔ yɔrɔ caman na i bɛ taa sɔrɔ an ka wasadenw vraiment u ye ɲininkali kɛ mais a kan ka kɛ cogoya min na a ma kɛ ten mhm. parce que wasaden ka minisiri k'a ɲininka k'a fɔ ko bon par exemple n'i ye Nouhoum Sarr ka eh, eh, question caman ta mhm. wasadenw kan ka u bɛ musaka d'u ma mhm. u ka se ka ɲinili kɛ u ka se ka investigation c'est à dire que ka eh, recherches kɛ ka se ka eh, ɲininkali caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'a y'a ɲininkali kɛ o y'a sɔrɔ jaabi dɔ bɛ ale bolo fɔlɔ o b'a sɔrɔ dalu dɔ b'a yɛrɛ dalu dɔ b'a yɛrɛ bolo a bɛ se ka minisiri eh, en tout cas lafaamuya cogoya min na mm. n'a y'a ka réponse di n'ale ma wasa a bɛ mm. se k'o fɔ mais an ɲɛ b'a la o si ma kɛ mm-hmm. donc Donc o b'a jira kɔnɔ, o b'a jira k'a fɔ ko ɲininkali tun bɛ kɔnɔ na ka kɛ mais an bɛ se k'a fɔ jaabi tun tɛ yen nɔ wa olu tun ma ɲɛɲini k'a kun ye quoi, ɲinini u ma ɲinini kɛ a kan, ok, donc o ye défaut ba ye degunba de don ɛɛ mun yɛrɛ an maliyɛn caman sigilen tun b'an ka jabaraninw ɲɛfɛ mais u ma wasa, unhun, parce que u mago bɛ min na ɛɛ wasadenw m'o ɲininkali kɛ u ma baara kɛ minisiri yɛrɛ fana ale nana a y'a tɛgɛ d'a kan ten ka tɛmɛ, unhun, ok, donc maintenant an bɛna Amadu Jalo fanfɛla la, Amadu e fana ye i k'a dɔn k'a fɔ interpellation e y'a kun ye cogo di Bɔn musa musa ni ko in ne ye nin faamuyaya cogo min a bɛ komi o kosi wɛrɛ bɛmisɛn kɔnɔ min tɛ o kosɔn kilasigi min o kosɔn min o koseelen bɛ emisɛn yɛrɛ bɛ bɛɛ la ɛɛ n'i ye kadi ta sisan kari de pati politi pour la réussite de la transition unhun olu y'u démarquer carrément unhun euh, gouvernement ka taabolo la ok donc olu inscrit opposition na unhun o bɛ faamu unhun bon mais n'a fɔra ko M5 yɛrɛ yɛrɛ damaw unhun hein, Nouhoum Sarr ye M5 mɔgɔ ye unhun euh, bon Même n'i ye assemblée in jateminɛ CNT in jateminɛ on peut dire que CNT ye M5 bolofara dɔ ye parce que CNT bɔra M5 ka kɛlɛ de kɔnɔ M5 ka kɛlɛ de y'a to IBK ka fanga binna M5 ka kɛlɛ de y'a to sɔrɔdasiw nana fanga la M5 ka kɛlɛ de y'a to an bɛ se k'a fɔ CNT wolola

ko dɔ labɛn ne kun don o ye mun ye ɛ ni o mémorandum kɔnɔ olu ye a ta dɔrɔn ko sécurité dɔrɔn de ye baara kɛ gouvernement dun ye mɔgɔ mugan ni kɔ ye bɔn minisiri fila dɔrɔn k'o ta ka bɔ gouvernement bɛɛ cɛ la o ye fɛn ye fɛn min bɛ mɔgɔw ki ɲɔgɔn na o ye fɛn ye fɛn min bɛ gouvernement diviser o ye fɛn ye fɛn min bɛ premier ministre fragiliser ne ka faamu cogoya la ɛs nin tun tɛ ko dɔ labɛnnen ye mɔgɔ tun bɛ ka siga min na de bi kunna kuma tun bɛ ka fɔ en fait o de tun labɛnnen tɛ u bolo o o ko min ye ko bɛna Choguel gɛn ka bɔ yen sani fɛn ka sigi bɛɛ tun k'o dɔn o de kuma tun bɛ gw na o kuma de tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ la o kuma de tun bɛ fɔ journaux la dɔ tun b'a fɔ ko Choguel bɛna gɛn Choguel bɛna gɛn o kunnafoni de tun ka calen don somanden bɔra ɲɛkɔrɔla ni yɛrɛ la hakili la ni lundi tɛ fo mardi ORTM mɔgɔ taara a ɲininka a ko ko non ko o tɛ ko nin ye exercice démocratique ye u b'a fɛ dɔrɔn ka ko n'i ye baara kalifa mɔgɔ la ayiwa n'a sera waati dɔ la a ka kan i k'a weele k'a ɲininka i ye baara min kalifa a la a ko bɛ cogo di donc o ye exercice démocratique ye ça c'est normal n'i y'a bila o minɛn kɔnɔ c'est normal mais baara taara ta cogo min na ne yɛrɛ y'a sɛbɛn n ka bɔlɔlɔ sanfɛ n ko membres ninnu u ka kuma cogoya u bɛ taa u bɛ ka kuma kuma cogo min na n'u m'a dabila u bɛ gouvernement dɔw frustrer parce que u bɛ ka ministre fila dɔrɔn de féliciter ministre fila u bɛ saba ministre de la défense ministre de la sécurité ani ministre des finances donc u ye kuma bolo o saba o ye saba ye jɔn ye o ye fanga koloma yɔrɔ ye, parce que olu dun fana fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ bɛ baara kɛ ni premier ministre ka yamaruya de fana ye, o ye fanga koloma yɔrɔ de ye Musa, ouais c'est vrai, bɛɛ b'a dɔn fanga in sigilen bɛ eh, guwakuru duuru de sanfɛ, unhun, guwakuru duuru la, unhun, guwakuru fila bɛ yen, guwakuru kelen bɛ yen, unhun, o kolo ka girin ni guwakuru caman ye, unhun, o ye Sadio Kamara ye, okay, ministre de la défense, unhun, ale kolo ka girin fanga yɛlɛma in na ni mɔgɔ caman ye, okay, donc Eh, bɛɛ b'a dɔn fana mɔgɔ caman b'a kalama kɔni ka fɔ ministre de finance mhm. o ye ale ka mɔgɔ ye donc maintenant ka ko ta ka bila olu fana ma olu mhm. fila ma a bɛ komi i b'a fɛ ka gouvernement fragiliser mhm. donc ne yɛrɛ ko donc n'u m'a dabila u laban bɛ mɔgɔ tɔw ɲugu u yɛrɛ la u bɛ ministre tɔw ɲugu u yɛrɛ la bon mɔgɔ caman ye n ka eh, point de vue soutenu eh, Facebook sanfɛla la je pense que o tun ye o min tun daminɛna baara daminɛ la parce que mémorandum kalannen Jalo in fɛ, un, Nuhun Sar nana ka na baara tɔ bɛɛ dayɛlɛ, unhun, ka ko bɛɛ dankɛnɛmaya, ok, ɛ dɔ wɛrɛ nana ko bon ko ni premier ministre yɛrɛ b'a dɔn ko ale bɛ yɔrɔ min na bi, un, a tɛ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan, unhun, ko donc n'a tɛ se k'o kɛ, un, a ka walan sɛmɛ, ok, n hakili la ni un certain Sisoko, unhun, n hakili la ni mɔgɔ caman hakili y'a ye, ok, donc c'est pour dire que un fɛn dɔ tun labɛnnen tun don mhm. on dirait u bolo min bɛ a ɲini minnu n'u ka laɲini ye ka eh, kadiri ka baara tɔ achever mhm. ne yɛrɛ ko n ko est ce que ninnu dɔw tɛna kɛ kadiri ka baara la wa mais bon hakilinako don mhm. n bɛ se ka fili n t'a fɔ n ko n ta ye tiɲɛ ye dɛ mais n ka faamuya cogoya la mais ne bɛ yɔrɔ min na ne bolo an bɛ yɔrɔ min na bi an mago tɛ nin na quoi voilà et puis surtout u y'u appesanti fɛn dɔ kan an bɛɛ wulilen don k'an jɔ bi ka jamana kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ ye n'o ye mun ye jɔnmaya min tara k'an sɛgɛrɛ an bɛɛ wulilen bɛ k'an jɔ o kɛlɛ la bi c'est-à-dire o ye jɔnmaya min ta k'an sɛgɛrɛ France ye jɔnmaya min ta k'an sɛgɛrɛ n'olu ma ko kɔkɔrɔmadonbaga ye olu yɛrɛ fana taa kasi anw yɛrɛ bɛɛ wulilen don k'an jɔ an bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya b'a la an bɛɛ wulilen don k'an jɔ mais olu minnu ka kan ka kɛ anw jigi ye olu min ka kan ka kɛ kuma sebaga ye n'olu yɛrɛ bɛ kasi la olu jɔyɔrɔ n'u bɛ kasi la o tuma an bɛ taa jɔ min jigilatigɛ don ok donc bon an bɛna sedu fan ale fan filanan e ye nin ko fana ye cogo di a don kɔni a kuma cayara kosɛbɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ sigilen tun don wɔsiji dɔw b'a la ka fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn musa contrairement à ce que mes deux confrères ont dit ye min fɔ je pense que ne ka kuma bɛ taa o kɔnla dɔɔnin ɲininkali min kɛra Choguel la o don ɲininkali a ɲɛna kosɛbɛ parce que n'i ye mɔgɔ bila baara la a ka kan wagati dɔ ka se ni wagati dɔ sera a ka kan i k'a wele k'a ɲininka ko yɛrɛ bɛ cogoya min na o fana b'a to jamanadenw olu b'a dɔn k'a fɔ baara taabolo bɛ cogo min kɛra kɛta de tun effectivement ɲininkali minnu kɛra o don na mhm. moi je pense que jamanadenw nimisi wasara okay. parce que mɔgɔw tun tɛ se ka sigi ni a ye k'a fɔ ko nin ɲininkali sugu mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ CNT kɔnɔ mhm. ka nin ɲininkali sugu kɛ Choguel la okay. a fana y'a to an sera ka fɛn caman dɔn dɔɔni mhm. eh, par exemple a ko ko a ka taux d'exécution eh, du plan d'action gouvernementale ko 33,87 pour cent Bon n'i y'o lajɛ ale ka baarakɛtaw la a fanba a bolola defasi ka sete kan sadi pe sur de sete ka laka mɛ n bɛ tɔn sa ma zi bɛ sa a lati fɔ de kolonɛ n taa ma saj kamara amadu ko ko k'a fɔ ko fɛn fɛn kɛra a bɛɛ ye Safaw bɛ ko k'a fɔ minnu kɛra a bɛɛ bɛ bɛ mɔgɔ dabali ban n'a tiɲɛna a bɛ fɔ ko perere minisiri mɛ ni ɲuman minnu bɛ nin a bɛ tigiya bɛ minɛ a e bɛ di o mini efɛti sɛgɛsi bɛ di sokɛli ka kuma cayara ni a ka kɛwale masi pan ni fɛn in b'a to ɲininkakali kɛra o b'a to sokɛkɛ na se kan taga sira dɔ sɔrɔ walasa ka fɛn dɔ kɛ concrètement carte blanche t'a bolo voilà donc maintenant baara kalifa la i ka kan k'a kɛ mɔgɔ b'i kɔ très bien parce que n'a kɛra k'a fɔ baara kɛra k'a fɔ ko bɛɛ b'a tugu e nɔfɛ ten k'a fɔ ko bon an bɛ transition kɔnɔ opposition man kan ka ye moi je pense que o t'a to n'a kɛra ten i tɛ se ka

n'i y'a ye n y'a daminɛ ni eh, fɛn damadɔ de ye nusari ka kuma mhm. ne ko an ka impôt de bɛ kɛ ka eh, wasadenw k'u sara mhm. n'i bɛ taa premier ministre ɲininka mhm. i tɛna se ka taa par exemple a ye eh, ɲininkali dɔ kɛ k'a fɔ ministre ma ko olu nana a ka sɛbɛn kɔnɔ na a ka baara dɔ kan ka kɛ jurugujurugu kɛlɛli ye a ye ɲininkali kɛ a ko bon ko polisi niveau la ko polisiw ɲɛmaa yɛrɛ dɔ wulila ka bɔ yen ko mun de kɛra yen a taara CANAM la a fana ye o problème fɔ mhm. a taara logements sociaux ninnu na a fana ye o problème fɔ mhm. ne hakilina n'i ye wasadenw ye mhm. ale tun kan ka se k'a fɔ ko a eh, logements sociaux yɛrɛ niveau la an y'a ye k'a fɔ ko e ministre e den dɔ tɔgɔ sɔrɔla a la mun de kɛra parce que wari b'u bolo kan u kan ka taga ɲɛɲini fana u ni jamanadenw ka minɛn ko ye mun ye ale kan ka na mɔgɔ eh, ka lumière bila fɛn la de mɔgɔ ka se k'a faamuya de bon ne bolo de c'est-à-dire nin kɛra fɛn dɔ de ye ka sogobɛ sogobɛ u ka se ka bon peut-être ɲininkali kɛlen na jaabi minnu dira o jaabi ye u fa eh, déjà mais jaabi ma u fa o parce que mm. yɔrɔ min na yɔrɔ dɔ la yɛrɛ ministre premier ministre de y'a fɔ ko bon a ye eh, lakana niveau la mm. o y'a fɔ ko eh, min ye Eh, an ka lakana an ka minɛn mm. o musaka ye k'o man kan ka fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ mako t'o la sisan mm. mais ne bolo mɔgɔ mako b'o la mm-hmm. parce que effectivement o ɲininkali in kɛ a ɲininkali kɛcogo de y'a to minisiri tɛmɛna ten ɲininkali ma kɛ ka ɲɛ de a ma kɛ ka ɲɛ wari bɛ du ma mu bɛ du ma ni jamana nafolo bɛ don a la jamanadenw kan ka kalama sa minɛn minnu sara an ni dama ma olu la dasa minnu donna la da fɔ a kan ka fɔ parce que i bɛ se ka kali ka ka kan pour que k'a don k'a fɔ est-ce que an nana an ko an mako bɛ Mali wɛrɛ la an b'a fɔ a ma ko Mali kura mais est-ce o Mali kura bɛ se ka jɔ nkalon ni eh, jurugujurugu kan tuguni wa mhm. non o tɛ donc fɛn kan ka da kɛnɛ kan de bɛɛ ka bɔ a kalama mhm. a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ secret défense mais olu min ye wasadenw ye olu kan ka se ka baara kɛ ka se ka kunnafoni sanulen sɔrɔ ka ɲɛfɔ maaw ye mhm. mais n'u y'a fɔ ten peut-être ni ministre nana fɛn wɛrɛ fɔ u bɛ se ka c'était comme ça c'est pourquoi moi j'ai beaucoup aimé Mariko parce que olu n'a ɲɔgɔn olu bɛ baara kɛ ka n'u ye fɛn u b'a ɲɛɲini de donc u bɛ taa terrain kan u b'a ɲɛɲini u bɛ taa terrain kan fɛn bɛ ɲɛɲini mhm. pour que ka maaw eh, eh, eh, informer ka ɲɛ. ok mais Jules e yɛrɛ bolo sisan Choguel a ka kalo kɔnɔntɔn in tɛmɛnen kɔ filanan ka bɔ yen n'a fɔra ko e k'a ka bilan k'i ka kuma kan e bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ ka fɔ a ko kan. parce que an ye k'a fɔ wasaden dɔ ko ko ni a fɔra k'olu ka i k'a dɔn k'a fɔ a évaluer ko ni tan kan ka di k'olu bɛ saba de d'a ma. bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Choguel ye a ye baara min kɛ a tɛna se ka tɛmɛ nin kan. Mhm. a ye baara min kɛ parce que u nana don. c'est-à-dire que kɛlɛ kɔnɔna na u ma se ka u bolo melekelen bɛ u kɔ kan donc baara ma se ka kɛ ka ɲɛ donc bɛɛ yɛrɛ b'o kalama bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ lafara kɔntun bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ladi kɔntun bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo di bɛɛ tɛ se ka kɛ an mako min o tɛ se ka kɛ mais a ye baara fanba min kɛ min ye insécurité ko lakanabaliya an sera ka baaraba min kɛ o yɔrɔ na o ye o ye belebeleba ye parce que n'i y'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa école la n'i'a k'a fɔ k'i bɛ taa sugu la n'i'a c'est à dire i mana se ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ni lakanabaliya n'o bɛ ka ban a tɛ se ka ɲɛ ok mais ça peut ça ça va c'est à dire o tɛ se ka estimer quoi donc e bolo a bilan ka ɲi fɔlɔ bilan ka ɲi mais an bɛ se ka min kɛ sisan o ye an ka se ka u ka baara kɛ réellement an ka an ka se ka solution sɔrɔ ni CEDEAO ye parce que olu yɛrɛ a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na a y'a fɔ ka parce que maliyɛn caman yɛrɛ tun hakili la k'an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ mais ale yɛrɛ nana a ko non an tɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ an bɛ ka hali bi an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini pour que an ka bɛn ok donc o ye u ka baara de kɛ sisan c'est à dire ko problème bɛ o ka wuli ka bɔ baara ka taa ok Jalo e ye mun de faamu Choguel ka kalo kɔnɔntɔn bilan na dɔw ko k'a fɔ ko discussion yɔrɔ kelen min b'a la k'o ye lakana ko nasira jamana lakana jamanadenw ani u bolofɛn fana ka lakana ko nasira fɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ k'o de ye ko la gɛlɛmanba ye parce que ko n'i bɛ so jɔ k'i b'a daminɛ soubassement na ni soubassement ma dilan ko so kɔni a joli tɛ taa yɔrɔ jan maintenant ko lakana ko o de ye soubassement ye ko ni baarakɛlaw la déjà k'o ye belebeleba ye musa eh, a tɔgɔ e ko cɛ ka kuma fa fa n b'a fɔ a ye k'a fɔ ko question ma posé maliyɛnw hamina question mhm. o kelen ma posé mhm. a kelen mali hamina question kelen ma posé ɲininkali a fɔ ko mun na kɛ u bɛ salle kɔnɔ wagati min na kuran tigɛra e ye kuranko kuma b'a la cɛ la kuranko kɔni o ye mali hamina ko sa bi mali hamina ko ba min bɛ maliyɛnw na bi fo mɔgɔw wulila ka marche Mopti ka marche yɔrɔ yɔrɔw la kuranko la o kuma kelen ma fɔ a la donc mali hamina ko tɛ kelen filanan IBK ka wagati Boubèye sara mun na ala ka hinɛ a la Boubèye minɛna ka datugu kun jumɛn na défense wari ko tɛ wa o bɛ se ka k'o tugu k'a kɛ jakuma bo ye k'o datugu k'o bila wa ko ye maliyɛnw hamina ko fɔra wa non pas du tout c'est vrai que u ye baara kɛ c'est vrai que défense ye baara kɛ u ye sécurité nati aujourd'hui an bɛ se ka an kun kɔrɔta n'a ye bi alihamdulila sécurité bɛ ka na mais maliyɛnw ka impôt de bɛ ka don a la minisiri yɛrɛ y'a fɔ maliyɛnw ka impôt de bɛ ka don a la o bɛ se ka kɛ secret défense ye cogo di k'o k'o datugu k'o bila pas question mais parce que sajlu

sen tɛ mɔgɔw bolo ka woro kɔnɔ karima karima i son sɔrɔ tɛ la woro u tun mago bɛ sokɛ kunkolo dilan sadi zman siri di tilama sidi se kasu pan n bɛ se ka fili sidi bi bɛ se ka fili mɛ sidi se kasu pan u tun mago bɛ sokɛ kunkolo dilan mɛ mari suma u yɛrɛ ye sososɔ mari parce que u ye question poser cogo min na question b'a dɔn clair question b'a jira clairement k'a fɔ bon on veut que an bɛ mission wɛrɛ de b'an bolo min tɛ an ka baara ye mm. sinon mm. préoccupation normalement mm. Choguel ye kalo kɔnɔntɔn de kɛ baara la u ye budget fɔ 2000 mm-hmm. milliards mm-hmm. ani dɔɔni o 2000 milliards nin k'a bɔra min a fɔra a bɔra budget de l'état de y'a financer mm-hmm. mais 2000 milliards nin na u kan ka ɲininkali kɛ sisan nɔ maintenant par secteur

2013 waati kɔnɔ 2013 2014 unhun, an ka minisiri y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ Ala ye diɲɛ don o don dan, unhun, jamana bɛ 100 millions de di énergie ma a k'a don carburant na ka pour que maliyɛnw ka se ka courant sɔrɔ, unhun, de subvention, unhun, effectivement énergie PDG da sera a ma n'i y'a ye bi énergie bɛ se ka baara o baara kɛ bi, unhun, subvention de bɛ k'olu lajɔ, ok, bon maintenant ɲininkali tun ka kan ka kɛ subvention in bɛ kɛ cogo di? 200 milliards nin o de o déficit in mun nana n'o ye unhun 150 milliards de f dettes fournisseurs nin unhun mun nana n'o ye ok mun bɛ se ka kɛ pour que ka se ka dɔ bɔ o la donc ɲininkali yɛrɛ yɛrɛ minnu kan k'o ma kɛ ɲininkali yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ y mɔgɔ mago bɛ ɲininkali yɛrɛ yɛrɛ minnu na unhun o ɲininkali yɛrɛ yɛrɛ kelen t'u ka mais ɲininkali mais kɔnɔ e bolo tagabolo axe 4 minnu dira ɛɛ kalo 9 in kɔnɔna na ɛ n'a fɔra k'e k'a évaluer e bɛ se ka jumɛn de fɔ en ne tant bɛ que fɛ ka ni minnu journaliste fɔ dɛ nin bɛɛ bɛ axe 4 in kɔnɔ o unhun Ok. N'est-ce pas Oui, parce que n'an y'a bɛɛ ta bakuruba la, o b'a to an bɛ taga dɔrɔn ko waati. Maintenant, maintenant, aujourd'hui, n delila k'a fɔ ko priorité ye saba ye. Ok. Priorité fɔlɔ. Unhun. O ye a belebeleba. Unhun. O ye sécurité ye. Ok. Donc ni sécurité kɛra à 80 pour cent. Unhun. Ça veut dire que le budget, c'est à dire que le bilan du gouvernement est à 80 pour cent. Ok. Parce que wari fanba bɛɛ bɛ t'o de la. Unhun. Wariba wari fanba bɛ taa wari baara yɔrɔ min na. Ok. O yɔrɔ de ye priorité ye. Unhun. Bon o yɔrɔ de ye gouvernement yɛrɛ ka point ta yɔrɔ ye. Unhun.

O ye logique de ye donc résultat min bɛ yan nɔ o ye résultat l résultat logique de ye baara baara kɛlan ye jumɛn ye mun ye baara bɛ kɛ ni mun ye unhun baarakɛminɛn tɛ wa ok baarakɛminɛn ye mun ye wari tɛ wa unhun ee wari tɛ ministère bolo ka baara kɛ unhun ministère bɛ résultat kɛ cogo di a ka gɛlɛn c'est pas possible unhun c'est objectif c'est à dire maintenant n'a' y'o ta sisan nɔ k'o o résultat ta k'o kɛ dɔ ka baara ye unhun k'o tigɛ ka bɔ gouvernement na unhun k'o kɛ comme o y'a damana gouvernement ye gouvernement kɔnɔ unhun mais a' ye tiɲɛni kɛ ok

An bɛ misali ta Burukina kan, a fɔra ko Burukina mɔgɔ o mɔgɔ ko k'u bɛ baara kɛ transition k'u bɛɛ ko k'u bɛ baara kɛ fu, unhun, est ce que olu ka nin interpellation in tɛ ka o yɔrɔ in datugu wa? unhun, parce que u bɛ miliyɔn ni miliyɔn minnu ta kalo la, unhun, kalo o kalo u bɛɛ nugulen don bi, donc u bɛɛ bɛ k'o justifier u bɛɛ nugulen don bi, ok, an ka ɲɛngoya bɔ a la dɛ, unhun, mais u bɛɛ nugulen don bi, n'i y'u nugulen ye u hɛrɛ de bɛ yen, unhun, bon hɛrɛ min bɛ yen nɔ O hɛrɛ ye an ka nafolo de ye mɛ na' an ka nafolo ta ka baara kɛ n'a ye u ka bɔ kaliki dɔw kɔnɔ u ka bɔ zo dɔw kɔnɔ u ka bɔ misɛnmisɛnya kɔnɔ pa que bi na a fɛ vma se a fɛ don bɛ yen ala ma dɔn kɔ fa an ye fan filanan san e e bɛ n'a fɔra e ka bila t bɛ se jumɛn de fɔ a la an tan kɛ bɔn mɛ amadu ye yɔrɔɔrɔnin dɔ fɔ Ɛɛ n b'a fɔ ka fɔ a ɲɛna ka fɔ ni ko ko jamanadenw ka laɲini tun ye ɲininkali min ko dɔw fɔra parce que a tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ n'u CNT mɔgɔw bɛ n'u sigi ten u tɛna ɲininkali gɛlɛnman kɛ Choguel la quoi je pense ɲininkali gɛlɛnman dɔw kɛra quoi ɛɛ n'a fɔra ko ne ka son bilan kɛ ne b'a fɔ ko bilan est négatif a ma ɲɛ bilan man ɲi munna ɛɛ premier ministre yɛrɛ da ko ko bilan ye ɛɛ 33,87 pour cent donc o ye jɔnŋala ye moi je pense que ça illustre unhun le peu de performance de la politique menée par le chef du gouvernement unhun ɛɛ n'an ko k'an bɛ fɛn évaluer an man kan k'an sinsin domaine kelen kan unhun ee n'i ye sécurité ta unhun tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ jɛlen don k'a la ka fɔ

Ɛɛ min fana ye réforme politique ani institutionnelle ani même la nouvelle constitution Choguel yɛrɛ ko k'a fɔ ko CEDEAO ka sanction ni fɛn ninnu k'olu bɛ ka o baaraw bali, ok, bon ne ma se k'a faamu kun min na u bɛ se k'o bali quoi, unhun, moi je pense que Ka sɔrɔ o dun o dun kanga dara ɛɛ Mali jaw fɛ. Ɔhɔ! Yanni n ka to bi don in kan sa parce que a ko k'a fɔ ɛɛ n'a fɔra ko baara minnu ma se ka ɲɛ. Ɔhɔ! K'o doni kana taa ka taga da CEDEAO kunna. Ka da CEDEAO kunna. Ko CEDEAO man kan ka u bali k'u ka baaraw kɛ. Très bien, maintenant n'i ko k'a fɔ ko CEDEAO bɛ k'an bali ka an ka baaraw kɛ. Unhun! Ɔ moi je pense que i b'i jija i n'a bɛ bɛnkan dɔ sɔrɔ. Unhun! Ɔ ni bɛnkan dɔ sɔrɔla sisan. Unhun! Peut-être o n'a to i na se k'i ka baaraw kɛ. Ok! Voilà, moi je pense que An bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini CEDEAO ka fɛnw na walasa an ka se ka avancer sur les autres plans quoi ok donc an ye jate min fana kɛnɛ in ka ye maliden caman min ko tun ye min ye dɔw tun ko k'a fɔ ko an ka bɔ CEDEAO la an y'a sɔrɔ tun tɛ dɔw fɛ ta dɔw fana ko ko Minusma ka mandat bantɔ don k'o fana ka kan ka gɛn i n'a fɔ Faransi ka kan ka gɛn cogo min na premier ministre a ye wawale kɛ o fana la ɔ premier ministre yɛrɛ a ko ten a ko ko Minusma ka mandat bɛ renouveler je pense que a ko fana ko Mali ka bɔ CEDEAO la je pense que est-ce que u bɛ fɛnw na bon mɔgɔ minnu bɔra ka a fɔ ka fɔ ko Minusma ka mandat ka kana renouveler k'u fana ka cantonner et puis CEDEAO an ka bɔ CEDEAO la je pense que a bɛɛ ye Choguel kelen in dɛmɛbagaw ye quoi donc je suppose que a bɛɛ ye Choguel fana ye quoi maintenant n'i nana fɔ k'a fɔ ko aa Minusma tɛna taa bon je pense i bɛ k'i yɛrɛ contredire quoi mais est-ce que stratégie fana tɛ yan bon parce que bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i tɛgɛ bɔ kunatɔ bolo la dɔgɔma tɛ ka sɔrɔ i ma pti bon n'a kɛra stratégie min ye a bɛ se ka to stratégie in fana bɛ se ka to fana ko tɔ bɛ gɛlɛya parce que ni CEDEAO y'a ye k'a fɔ a malidenw bɛ ka bɔ k'a fɔ ko olu ka u n ka fara o gɛlɛya min bɛ u fana bɛ se k'u ban k'a fɔ k'u tɛ sɔn an ta ma bon gɛlɛya fɛn o fɛn b'an kan bi a bɛɛ ye CEDEAO ka sanction de moi je pense que an k'a lajɛ an ka CEDEAO ka sanction wulicogo ɲini walasa an ka se ka avancer ok Jules an b'a jira k'a fɔ Choguel a ka kuma kɔnɔna na i n'a fɔ fani da magala cogo na k' k'a fɔ sigikafɔ a bɛna to mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya min na mais Choguel a ka kuma kɔnɔna hali bi a y'a jira yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko mali ni CEDEAO ye ɲɔgɔn faamu kalo mugan ani naani kan wa an ma ɲɔgɔn faamu wa ale kɔni bɛna a ka baara labɛn baara bɛ programme bɛ ka bɛn kalo mugan ani naani ma yala o tɛ kɛ sababu ye ka dankari sigikafɔ in taabolo koɲɔgɔnw la ɲuman bɛɛ lajɛlen na bɔn an ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ komi i y'a fɔ cogoya min na mm. ko baara bɛ senna mm. eh, u bɛ se ka bɛn cogoya min na ko mm. baara de bɛ senna maintenant eh, an ka gouvernement ye eh, kalo mugan ni naani min proposé mm-hmm. i b'a sɔrɔ u bɛ ka fɛɛrɛ dɔw ɲini pour que CEDEAO maaw ka sɔn o ma mm-hmm. mais ne bɛ se ka min fɔ yan o ye en tout cas a ye komi fani y'a fɔ cogoya min na a y'a ka dɛmɛbagaw caman parce que caman fana bɛ yen olu bɛ bɔ ka kuma di ka sɔrɔ u ma eh, fɛn kuma eh, a fɔ ko eh, kuma jɔnjɔn t'u bolo mhm. donc a ye yeelen dɔ bila mhm. o fɛn ninnu kan pour que ka maaw lafaamuya mhm. maintenant problème yɛrɛ ye min ye parce que maliyɛnw kun ma faamu caman kun bɛ yen olu ma faamuya caman fana kun bɛ yen k'u hakili la ko Choguel welela k'a bɛ taa gɛn de mais ni interpellation nin tɛ gɛnni ko ye o i welela de an b'i i ka action baara min bɛ ka kɛ an b'a fɛ k'o contrôler ka i ka ɲɛfɔli k'an ye donc je pense que problème nana o yɔrɔnin na maintenant an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ an bɛ se ka mun fɔ CEDEAO ka ko in na CEDEAO ka ko in u k'a palipali hali n'a y'a sɔrɔ kalo tan ni wɔɔrɔ CEDEAO ye min proposer parce que olu bɛ k'a fɔ kalo mugan ni naani CEDEAO bɛ k'a fɔ kalo tan ni wɔɔrɔ mais entre ces deux là mais euh, kalo segin dɔrɔn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o n'a tilala kalo segin hmm. u kana an tɛ se ka n'a tɛ bɔ CEDEAO la u kana maliyɛnw c'est à dire que maliyɛnw tɔɲɔ sa hmm. u ka solution fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ hmm. u ni CEDEAO ka bɛn la u ka baara daminɛ ko MINUSMA ka mandat fana bɛna renouveler bon MINUSMA ka mandat yɛrɛ ale a ye o min fɔ ale ye

2021 la mhm. dɔ de bɛ ka fara MINUSMA ka cɛdenw kan mhm. dɔ bɛ ka fara a kan 13 mille kun de don mais sisan a bɛ ka taa fo 15 mille la mais MINUSMA yɛrɛ a ka importance yɛrɛ a bɛ ka mun ni mun kɛ est ce que mali a nafa bɛ ka se anw ma u tun y'a fɔ k'u bɛna force dɔ d'a ma force min b'a to a bɛ kɛ robuste ye ka fanga bɛ k'a la a bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ mais est ce que a bɛ ka se ka kɛlɛ kɛ a tɛ ka se ka o baara ninnu kɛ mun na an ka premier ministre bɛna a jɔ k'a fɔ ko bon ko MINUSMA ka fɛngɛ bɛna prolonger unhun est ce que bon donc e m'a faamu a bɛ se k'a fɔ ne m'a faamuya mais a bɛ se k'a fɔ parce que malheureusement au Mali unhun Mali kɔnɔ unhun ɛɛ société civile organisélen tɛ yen unhun k'a fɔ ko an bɛ wuli maliyɛnw yɛrɛ parce que hali o de la ne y'a fɔ an ka eh, député eh, bon ce sont pas des députés les mhm. conseillers du les conseillers du CNT u ma jɔ u jɔyɔrɔ la mhm. parce que olu tun kan ka se ka malien a ah, i ye nin fɔ mais malien Mali yɛrɛ bɛ mun eh, dɛmɛ yɛrɛ c'est à dire an b'a fɔ le le euh, euh, mhm. la charge de la MINUSMA pour le Mali Mali bɛ charge min ta MINUSMA ka eh, charge la san o san walima par j'avais entendu parler de 1 milliard par jour mais o dɛmɛ in mais est ce que an bɛ continuer n'o ye ka tila k'a fɔ ko o jɛkulu in k'o tɛ ka se ka baara kɛ seulement que n'a ye eh, n'an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ taa enquête kɛ mhm. mais est ce que a bɛ se ka to yan enquête kɛli kama dɔrɔn wa. Mhm. donc e fɛ ta tɛ. non ne fɛ ta tɛ. ok donc maintenant eh, Amadu Jalo an y'a ye eh, eh, MINUSMA ka eh, mandat renouveleli eh, kuma ganna jamanaden caman y'a jira k'a fɔ ko mandat kana renouveler mhm. parce que ko MINUSMA ani eh, faransi k'a bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw de ye donc maintenant eh, ni a ma ɲɛ ko eh, faransi tagara ɔ ko MINUSMA ka mandat bɛ renouveler yala eh, o tɛ eh, faransi ka to yan ka sɔrɔ faransi tɔgɔ tɛ yan wa non eh, pas forcément c'est à dire que kɛlɛ ye stratégie ko de ye okay. kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye n'i y'i jugu caya a laban i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi MINUSMA tɛ k'a ka baara kɛ c'est vrai ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ a ɲini MINUSMA ka taa ka bɔ an fɛ yan ne yɛrɛ y'a kuma fɔ siɲɛ caman y'a fɔ yɔrɔ caman na mais an bɛ yɔrɔ min na bi an sera phase min na sisan an kana jugu caya an kana jugu caya jugu kana caya parce que MINUSMA fana kɔnɔna la MINUSMA tɛ faransi dɔrɔn ye MINUSMA tɛ ameriki dɔrɔn ye Russie bɛ MINUSMA kɔnɔ sinuwaw b'a kɔnɔ olu bɛ an ɲɛ aux Nations Unies mɔgɔ jamana wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ Nations Unies na minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ n'u t'an jugu ye o bon n'an ye sina ka nin kɛ tan tan tɔn Ka an disi da ko bɛɛ la donc an bɛna jamana caman juguya an yɛrɛ la, a laban an disi bɛ pɛrɛn, c'est vrai an disi bɛ pɛrɛn, ok, n'i y'i disi da ko bɛɛ la, unhun, i ma fɛɛrɛ sɔrɔ ka i disi jɛngɛ fan dɔw la, unhun, kɛlɛ dɔw la ka olu devier fɔlɔ k'o bila kɔfɛ, ok, n'i y'i sina k'i digi a bɛɛ kan, unhun, a laban i bɛ to, unhun ni ji fanga bon ma taa ye ok parce que yalala fana a fɔ hali MINUSMA ka mandat n'a bɛ renouveler ko sigikafɔ bɛ sen fanga min baara min kalifara u la o fɛ bɛna kɛ sisan an ka ambassadeur min bɛ yen mali an ka kan ka fɛɛrɛ de kɛ sisan ministre des affaires étrangères ka kan ka fɛɛrɛ kɛ san depuis sisan ani gouvernement ka kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka commission dɔ sigi une commission min bɛ réfléchi an ka intérêts kan, ok, donc k'o baaraw fara ɲɔgɔn kan k'o di ambassadeur ma, un, donc discussion mana daminɛ, unhun, u b'o carin an jugu an ɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu y'an teriw ye, ok, an bɛ fɛ yɛlɛma min ka don Minusma ka mandat kɔnɔna la, un, o yɛlɛma bɛ se ka don a kɔnɔ, unhun, parce que vote de don, ok, maintenant ni an ye sera ka lobbying kɛ, un, aux nations unies, unhun, c'est sûr que an bɛ se ka solution sɔrɔ Minusma ko yɛlɛmali la, unhun, sinon n'an ye an jugu caya, unhun a laban kɛlɛ bɛ gɛlɛya an bolo kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo bon an bɛ na bi faransi face min na bi faransi kɛra lion blessé de ye faransi tɛ hésiter moyen foyi la min bɛ se k'a mako sa sa ma u tɛ hésiter moyen foyi la donc il faut trouver parmi des alliés de France des alliés c'est la bonne stratégie ne bolo kɛlɛ la maintenant an bɛna min fara kuma kan sa politigi an bɛ politigi kɛlɛ min na bi N'i ye hali an journalistes sen donnen kɛlɛ la, unhun, ka kɛ acteurs ye, ok, o kɔrɔ de ye ko kɛlɛ sera soda la, unhun, ni kɛlɛ sera soda la, unhun, mɔrɔbayasa dɔn t'o kunbɛn bilen dɛ, donc c'est ça, mɔrɔbayasa dɔn t'o kunbɛn dɛ, an ɲɛ an kɛlen bɛ k'an jigi da CNT mɔgɔ minnu kan n'olu y'an ka kumalasela ye, unhun, u ka mɔgɔw lamɛn, unhun, u ka bɔ calcul politique kɔnɔ, ok, CNT tɛ mɔgɔ ka carrière politique kɛyɔrɔ ye dɛ, unhun N'i bɛ fɛ ka kari politi kɛ tu dɛsɛ da lare so ye kɛnɛ ye esɔn bɛ na i bɛ jigin ka taa fɔti ɲini i tɛ se ka dɛsɛ fɔti la k'i bɛ taa o ko ɲɛɲinitɛte i de dɛkɛ de taara k'u nɔ mɛn u ma e de de taara k'u mɛn fo k' wɛrɛ psa o de mɔgɔ dɔ de yamaruya di o fana ma ka se ka dɛgɛrɛ ta ni a min kɛlen perez ye mali de sɔnna ka kɛ perez ye Assimi de ye décret ta k' olu nommer donc n'u nommerna u bɛ to nomination cadre de kɔnɔ mais pas politique kɔntɛ bolo min sidɔn mɔn bolo min sidon mɔn la o bolo kelen bɛ se k'a bɔ wa n'o bolo ma bɔ fana bɛ bolo kelen fana pousser a k'a bɔ donc maintenant fana an y'a ye mɔgɔ sigilen bɛ ka min fana o tun ye mali yɛrɛ ka wari ye o wari ko kuma cɛyara dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko wari yɛrɛ ko bɛɛ banna kaban premier ministre ɲininkara o fana la a ye i da to la ka walawalali kɛ o ko fana kan Ouais effectivement parce que maliens fɛn caman bɛ mɔgɔw ma o faamu a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko i bɛ se ka wuli ten ka se ka ko dɔ kɛ ten or que wari ko t'o ɲɛ ma walasa mali ka se k'a ka wari dilan yɛrɛ ye a bɛ fɛn caman kofɔ quoi donc an tɛ se ka bɔ franc CFA la comme ça quoi et puis mali yɛrɛ ka an bɛ don min na comme bi franc CFA ko in man ka k'an ka priorité ye quoi an ye coup d'Etat kɛra IBK la kun min na an bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka se ka an bɛ se ka bɔ o dingɛw kɔnɔ cogoya min na n'o ye lakanabaliyaw ni corruption ni fɛn ninnu donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bɔ priorité wɛrɛ bɛ yen minnu tɛ kelen ye quoi effectivement mais janni n ka continuer n tun b'a fɛ ka amadu ka kuma jaabi parce que effectivement il faut que amadu k'a faamuya k'a fɔ sen tɛ mamuru ninnu a bɛɛ fana ye gouvernement ka mɔgɔ dilenw de ye quoi a bɛɛ ye M5 mɔgɔ susiw y'a jira k'ale ka mɔgɔ b'a la ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ko ale ka mɔgɔ kulu ka mɔgɔ tɛ dɛ e ka mɔgɔw b'a la e ka mɔgɔw ba k'olu taara u donna ye cogo min na mais e ma u bila ka taa

o kuma yɛrɛ man ka kɛ tabali kan bi quoi an kan ka taa ni gɛlɛya minnu man kan kan ka taa n'o ye quoi wari ko kuma in cayara dugu kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ni tun ye jamanaden dɔ ɲini o ma wariko yɛrɛ banna pewu sogɛli ko ko o tɛ olu ka baaraw yɛrɛ la fɔlɔ bon comme jalo y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na c'est-à-dire que mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ ka bon an ka autoritéw dɛmɛ mais ko caman bɛ u b'a kuma de ta k'a fɔ u dala k'a sɔrɔ u ma eh, fɛn jɔnjɔn t'a la mhm. maintenant maliyɛn yɛrɛ mago bɛ min na parce que n'i y'a ye an maliyɛn caman tun bɛ yen le maliyɛn lambda olu tun bɛ ka miiri ko vraiment an bɛ se ka an ka wari yɛrɛ créer mhm. parce que sɛgɛn degun de b'u kan ɲɛ b'a la an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ an b'a fɔ ma ko CEDEAO mhm. bon a bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ an na mais n'a bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ an na a an bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn de bɛ yen an bɛ se ka min kɛ pour que fiɲɛ kana tigɛ anw na mhm. donc o de ye mɔgɔ maa caman hakili lajigi ka miiri k'a fɔ ko a est-ce an tɛ se ka segin mali ka modibo keyita ka eh, mhm. eh, eh, kan wa donc mais sogɛli nana a y'a fɔ ko bon ko hali modibo keyita yɛrɛ ale tun y'a fɔ k'a fana bɛ tila ka segin ko mali bɛ segin ka na don sefa kɔnɔna na mhm. mais ne ye fɛn min faamuya nin na o ye k'a fɔ de an mago tun bɛ min na an mali yɛrɛ mago bɛ min na sisan san san mhm. o ye yɛrɛmahɔrɔnya de ye hali n'an tɛ bɔ sefa kɔnɔ mhm. mais sefa en tout cas UEMOA ni se UEMOA ka kɛ jɛkulu min ye mhm. e, an ka souveraineté économique c'est-à-dire min ye an ka e, nafoloko sɔrɔ ye wari fan fɛ o ka kɛ fɛn min ye min bɛ kɛ anw farafinna farafinw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a ta k'a filɛ an b'a caman kalama an yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ voilà an m'o sɔrɔ maintenant o la toujours ne bɛ fɛn min fɔ o ye sogɛli k'a bila kun na ko ale bɛ maliyɛnw ka eh, ci de la mhm. maliyɛnw ka ciden de don donc a kan ka donc nin bɛɛ ye nin b'a jira k'a fɔ ko mali donc o b'a jira o b'a jira k'a fɔ eh, eh, kuma laɲini min b'a kɛ wariko la a wariko a kuma kan ka bila gouvernement ka tabali sanfɛ o kan ka kuma kan a kan ka kuma kan kɛ ok parce que maliyɛnw ka laɲini de don ok donc maintenant jalo mhm. e mun de faamu wariko in na wariko in dɔw bolo kɔni k'o ye solution ye pour que an ka se ka lafiya ko parce que ko n'i b'o fɛ k'i bolo sama o bɔ mɔgɔ bolo i b'a la k'a ka wari don hali bi ko a yɛrɛmahɔrɔnya ko tɔgɔ jɛ don Ɔ Sogɛli kɔni ko ko olu t'a la ka miiri o ko kan fɔlɔ yɛrɛ non parce que question technique don, unhun, a fɔli ka nɔgɔn, unhun, n'a kɛli ye, ok, c'est une question très très très technique, unhun, Sogɛli ye hakililajigin dɔ kɛ, unhun, a ko Mali taalen indépendance la, unhun, à l'époque ɛɛ Mali ɲɛmɔgɔw y'o ta u dusu fɛ, ok, wariko kɛlɛ in, unhun sefa bɔli ka faran maliyɛn créer o de taara ni Fili Dabo Sisɔkɔ ninnu ye Modibo yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen nɔn marabaga Kasum Ture Hamadun Diko tɛ n fa b'a fɔ n ɲɛna cogo min na marabaga Kasum yɛrɛ ye Modibo dɛmɛ kosɛbɛ a ka kanpaɲi kɔnɔna la mɛ politigi jeu kɔnɔna la jamana ka intérêt kɔnɔna la u ka waati wagati u ka faamuyacogo la olu ni Modibo fɔra ɲɔgɔn kɔ sefa ko la sefa bɔli ko la ka kɛ faran maliyɛn ye fo ka taa olu fa u kɔndanera k'u faga donc wari falen tɛ ko wari falen tɛ ko nɔgɔn ye o kɛra soixante-deux soixante-huit Modibo bɛ bin wagati min na u bɛ soixante-sept hakili la mali ni faransi tilala ka akɔri siɲɛ tuguni akɔri franko mali siɲɛ tuguni mali bɛ segin ka faran sefa la san duuru kɔnɔna la hali ni a san duuru laban fo quatre-vingt-quatre de mali seginna sefa kɔnɔna la mɛ mun y'a kɛ san naani kɔnɔna la san naani dɔrɔn pe mali dɛsɛra fo ka tila ka ɲini ka segin kɔnɔna la ça veut dire que ko nɔgɔn tɛ wari tɛ ko nɔgɔn ye an ka bɔ populisme kɔnɔ o yɔrɔ la an bɛtari pp fɔba parce que ale de b'a kuma fɔ sɛbɛ fɔ ale de b'a fɔ politigi baara ni wariko baara tɛ fɛn sugu kelen tɛkiniki a man nɔgɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an ka fara ka maliyɛnw nɛgɛn an tɛ se ka bɔ sen an yɔrɔ kɔmi an bɛ contexte kɔnɔ an tɛ se ka bɔ bɔ kelen filanan CEDEAO ne yɛrɛ delila k'a fɔ plateau dɔ sanfɛ ko bɔn n'a ma ɲɛ an ka bɔ mais même là techniquement an tɛ se ka bɔ an bɛ négocier mɛ PM ye min fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko CEDEAO sɔnna vingt-quatre mois ma o

Mɛ n'an sera ka baara kɛ sisan ka pɔri fila wɛrɛ min bɛ yen ka se k'olu waleya n'o ye muritani pɔri ni laginɛ pɔri ye donc recette douanière bɛ se ka améliorer donc an bɛ se ka recette sɔrɔ et puis dɛmɛbaga kelen kelen minnu b'an dɛmɛ an bɛ se ka recette sɔrɔ ka se ka baara kɛ san fila nin kɔnɔna la a tɛ togo e y'a dɛmɛ ka dugu cogo i européenne wo banque mondiale wo FMI wo u bɛɛ y'u ka dɛmɛ tigɛcogo la a min a bɛ san naani san duuru bɔ u ka dɛmɛ tigɛ cogo la u ma cogo bali ka taa burundi bɔ cogoya la bi an ka da an yɛrɛ la sa o la ka sente mamudu n teripele ni mɔgɔw jigi yɔrɔ olu ye n'olu yɛrɛ siranna u bɛ population lasiran olu de ka kan ka population ja la min an ka an ka jɔ an kolo la an k'an jɔ an kolo la adamaden ko ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn foyi tɛ yen o min ka nɔgɔ faransi bɔra gɛlɛya min kɔnɔ ni anw yɛrɛ farafin tun ma fara faransi kan sa tun bɛ ala ka jɔnya la bi mɛ an fara kan u tilala k'an kɔniya o hɛrɛ fɛ la mɛ n'a taa o ta n'an tun ma fara o tun jɔnya la halisa dɔnku de kɛ foyi ma nɔgɔ mɛ a b'a nɔgɔya mɔgɔ ma o ye dabɔ ka da i yɛrɛ la avoir confiance en soi-même bon mɔgɔ ka kan ka da i mɔgɔ la ɲɛmɔgɔ de bɛ kɔmɔgɔ lada a yɛrɛ la parce que ni ɲɛmɔgɔ dara a yɛrɛ la kɔmɔgɔ bɛ da a la assimi dalen b'a yɛrɛ la cogo min na choguel dalen b'a yɛrɛ la cogo min na sadio camara dalen bɛ a yɛrɛ la cogo min na ni olu fana dara u yɛrɛ la ten ka bɔ yiranyiran kɔnɔ ka bɔ siran kɔnɔ ka bɔ an bɛ problème foyi tɛ yen. ok donc maintenant euh, Jules euh, non mais euh, non non awɔ mais euh, Jules Jules Jules Fane donc an ka nin chapitre datugu yan nɔ vraiment parce que tɛnɛ babu kelen b'an bolo yɛrɛ déjà wagati dun fana kɛlen bɛ k'an ta an tɛgɛ ma an bɛ taga babu filanan kɛnɛ kan an b'a jira k'a fɔ. faransi finitigilakaw u kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ gosi camp clé di an ka jamana finitigilakaw ma avril kalo tile tan ani kɔnɔntɔn o dugujɛ ikɔrɔ ɛ faransikaw ye ɛ ŋuna daminɛ k'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ ɛ mɔgɔ dɔw ko mɔgɔ tan ani seegin ko olu su donnen yera dingɛ kelen kɔnɔ ni a bɛ f'o ma ko ɛ charnier ko o yera ɔ u kɔni b'a la ka an bɛ wagati min na ko sisan ko ɛ faransi finitigilakaw k'u ka fini tun bɛ mɔgɔ dɔw de la ko mɔgɔ dɔw u b'a la ka siga don mun na k'a fɔ k'olu tɛ faransi finitigilakaw ye ko mɔgɔ jɛmanw de don fana donc mɔgɔ jɛman minnu don olu yɛrɛ ye min bisigiya o kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ eh, wagner ye ko wagner sɔrasiw ko olu de bɛ mali kɔnɔ ko olu de ye nin wale cɛjugu in kɛ o ye faransikaw ka eh, bisigilikan fɔlɔ ye yala nin tɛ eh, i k'a dɔn k'a fɔ a y'a minɛ mɔgɔ fɔlɔ bɛ wuli ka boli yan communiqué dɔw bɔra kabi mhm. an ka sɔrasilakaw kumana mhm. U ko k'a fɔ ko enquête dɔw bɛna dayɛlɛ parce que faransi kɛlen ka u kɛlen ka rétrocession kɛ o tile fila o kɔfɛ je crois que c'est le mardi o don de u taara je ne sais pas si c'est le vendredi donc suw jira quoi bon faransi kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ye olu yɛrɛ ka jateminɛ na wagner ani mali sɔrɔsilakaw k'olu bɛ ka nkalon da olu la pour que k'u mangoya quoi ko mais ko olu kɔni ka baara kɛlen tɛ ɔ kɔmi an ka sɔrɔsiw ko k'u bɛna ankɛti dayɛlɛ ka ko dɔn an ma se mɔgɔ min jalaki fɔlɔ bɛ grin k'a fɔ ko nɔ tɛ bɔn kɔmi o de fɔra o de ko ten k'a fɔ ko u yɛrɛ dama tun bɛ ka ɲɔgɔn accuser je sais pas Figaro France Figaro n y'a a ye o fɛn kan, ok, après n tilala k'a ye u ka media wɛrɛw sanfɛ k'a fɔ ko ɛɛ Wagner de bɛ ka u accuser unhun, mais olu de k'o la sa k'a fɔ ko Wagner ni Mali sɔrɔsilakaw de olu de bɛ ka nkalon da olu la sinon k'olu ka baara kɛlen tɛ quoi ko ten nin enquête ka nɔgɔn parce que ɛɛ France ye ɛɛ yɔrɔ in di don min na o don dɔnnen don, o don dɔnnen don, ɔ ɛɛ kaburu yɔrɔ fana dɔnnen don, ɔhɔ, a tɛna dɔn n'a y'a sɔrɔ su kura don ou bien ni su kɔrɔ don, n'a y'a sɔrɔ ɛɛ tile fila in su kɔni don, ɔhɔ, o su kɛnɛkɛnɛ don o ka kan ka dɔn enquête ka nɔgɔn kosɛbɛ Jules e bɛ se ka mun de faamu nin na ɛɛ ka nin ɲangili kuma ninnu ta ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ yala eh, ko wɛrɛ dogolen t'a jukɔrɔ u t'a fɛ ka eh, mali jamana ɲɛmɔgɔw jalaki ni k'u dogo eh, wagner kɔfɛla na musa min yɛrɛ ye ne kabakoya kosɛbɛ o ye faransi ka kunnafonidiso caman bɛ yen mun ye imaziw jira k'a fɔ ko faransiw faransi militɛr yɛrɛ u ka armée u ka droni sera ka imazi ninnu ta k'a jira k'a fɔ de ko vraiment ko duloki tun bɛ mun na k'olu ye golojɛmaw de ye mais dɔn o yɔrɔ ko faransi fini fana tun bɛ dɔw la ka sɔrɔ ko faransi k'o ye k'o ye wagner de ye maintenant ɲininkali bɛ tomi yɔrɔ min na effectivement kominike jiginna an ka militɛrw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ yɛrɛ sɔrɔsi ɲɛmaa dɔw yɛrɛ taara kaban mhm. yɔrɔ in na mhm. ka taa yɔrɔ in filɛ mais u ye su min je eh, faransi sɔrɔsiw taara ye taara don min na mhm, u ka le 19 u taara don min na voilà ko attaque dɔ tun bɛ yen mais sɔgɔma u ye munumununi kɛ kan in kɛfɛla la à 5 eh, environ de 5 km kilomɛtiri duuru ɲɔgɔnna na u ye charnier in ye mais corps ninnu ka fɛnɛ c'est comme si a putréfaction avancée o bɛ ka toli mhm. donc fɛn min bɛ ka toli mhm. eh, mɔgɔ min bolila eh, peut-être 24 heures mhm. est-ce que olu bɛ se ka toli ten maintenant ne bɛ ɲininkali tomi yɔrɔ min na faransi ka droniw sera ka image in ye cogo di mais eh, c'est-à-dire terroristes min ye ogosagu ci ani eh, bunti ani fɛngɛ ninnu mm. mun na drone ninnu ma o imazi ninnu je de donc nin ye janfa labɛnnen ye drone bɛ dɔw ye a tɛ dɔw ye a bɛ dɔ de ye a tɛ dɔ ye kabako donc nin ye janfa ne kɔni bolo nin ye janfa labɛnnen ye faransiw fɛ eh, eh, faransi militɛriw fɛ ka se ka an ka militɛriw tɔgɔ tiɲɛ ok Jalo an y'a ye u ko ko drone ko de ye ja ninnu ta an ye ja dɔnbaga ŋana dɔw ka laseli mɛn olu y'a jira k'a fɔ ko drone mana ja ta ko drone bɛ ja ta waati min na k'a bɛ altitude de jira donc maintenant sankolo ni dugumalan cɛ k'a bɛ o hakɛ de jira donc maintenant o kɔfɛ u y'a jira tuguni k'a fɔ ko ni tagabolo min fana bɛ ni a bɛ f'o ma ko gps mhm. ni o fana ye yɔrɔ ta mhm. ko o bɛ échelle de jira mhm. donc maintenant ja min jira la ko ja in kɔnɔna na échelle de jiralen tun b'a kɔnɔna na ko bon k'a bɛ i n'a fɔ ja in ye eh, gps eh, ja ye donc maintenant yala eh, i n'a fɔ juli da maga la cogoya min na nin tɛ janfa labɛnnen janfa wɛrɛ labɛnnen mali kama tugun non eh, musa c'est à dire k'a bɛ taa ni question yɔrɔ janba la pour que ka nin faamuya dɔrɔn N'i ye e musa wele ka taa kiba ɲini e ye zsi de ye n'i ye weele ka taa kiba ɲini e ma ye fmasɔn dɔ sɔrɔ o bɛ e tɛ e kun fɛ ten e tɛ wuli k'u fɛ ka taa yala k'i bɛ taa fsɔn i bɛ taa fsɔnsɔn de bɛ d'i ma i bɛ taa ko fɛsɛ ɔ ye dɔrɔnin wuli ani du bɛ wuli ka taa sema de nɔn n bɛ dɔrɔnin wuli ni dɔrɔnin wililen sabu deli kɛ fmasɔn de don dira duuruntigi ma jɔn ye information di drone tigi ma c'est là où la question se pose okay. qui a informé eh, Barkhane mhm. k'a fɔ ko nin su ninnu taara yen olu ka avion u ka drone wuli ka na mhm. ka n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka su don ok ɲininkali bɛ c'est aussi simple que ça donc ni e y'o jaabi sɔrɔ kuma e sɔrɔ ka kuma tɔ non jaabi t'o la o mhm. o jaabi ye fɛn kelen pe dɔrɔn de ye ça c'est de la machination nin ma c'est à dire en terme de d'analyse journalistique unhun, fɛn dɔ bɛ yen nɔ o de la ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka bɔ journaliste ka role kɔnɔ ok journaliste ye journaliste de ye n'i tɛ journaliste ya ɲɛdɔn i bɛ sen bɔ a la ok bon Mali kɔnɔ bi journaliste de ka ca bɛɛ dun bɛ se ka kɛ journaliste bɛɛ ye dun bɛ se ka kɛ journaliste ye c'est vrai analyse ko dɔrɔn de don unhun, c'est c'est une question de bon sens unhun, zsi bɛ wuli ka taa fma de ɲini ni ye zsi ta tɔma ɲini a welela ka fma donna kasala donna kasala a bɛ kɔmi wulu dun mana don kala a bɛ taa nɔfɛ ni zsi ta tɔ efma ɲini na sɛgɛ fma de dira dɔn ye du fana tatɔ ye du ta tɔ ye nin ko in sɛgɛsɛgɛli la fo ka taa ja ta ka taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ sudon na sabu dike efma de dira duuruuru tigi ma o jɔn efma de duuruuru tigi ma Ça veut dire que olu sigilen yɛrɛ la wari tun da yan fɛ e ko ne ma e e dɛ jalo i ka kuma laban to min fɔ dɔrɔn nin ko ka nɔgɔ depuis vous savez depuis wagati min na an ka militairew fana e dɔn kɛ e de communication dɔɔni kɛ o ye mun ye depuis wagati min na

O c'est peut-être raison u bɛ firifiri la, unhun, sinon depuis depuis u y'u koori yɔrɔ min na, unhun, u tun bɛ immédiatement u tun bɛ communiqué kɛ en même temps ka imagew ta k'a carin, unhun, u tun bɛ immédiatement télé Mopti ka surun yen na, unhun, télévision ORTM bɛ Mopti, ouais, immédiatement u tun bɛ taa ni ORTM Mopti ye ka taa filmer unhun, ka imagew carin, ok automatiquement ça va mettre fin à tout polémique mɛpri de taa para information sɛbupzp di ni cogo u ye u ka communiqué dɔ kɛra don dɔ su fɛ n y'a communiqué lamɛn o tɛmɛnen kɔ après deux jours après deux jours ja ja kɔnɔna la mɔgɔ saba mɔgɔ saba a don su bɛɛ ne ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ wele ko bon a ye tɔgɔ di an ma sisan san san san

Tɔ ɲinini an bɛ guerre communication de la, u k'u janto kunnafoni ko la, u k'u janto kunnafoni na, u ka kunnafoni teliya, u ka kunnafoni, k'a ɲuman di mɔgɔw ma, kunnafoni ɲuman donc maintenant Jalo an bɛ taga ɛɛ Fane fanfɛla la sisan Sedu Fane, wayi, ɔ wagati kɔni sera ka ban e fana ka baabu kuncɛ kuma ye jumɛn ye? Ɛɛ ne ka ne bɛna kuma laban min fɔ o ye Amadu y'a fɔ cogoya min na u ka u ka communication kɛcogo falen, unhun, ɛ ni fɛn min kɛra ka ban, unhun, a kana temps ta a ye bɔ a ka jamanadenw kunnafoniya, ok, parce que i jugu n'u ye ɲɛfɛla sɔrɔ i ɲɛ a ka gɛlɛn i ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la quoi kabini don min na u ko ko Barkhane ka taa u tun man kan ka temps janba di ninnu ma bilen walasa u ka se ka ko dɔw labɛn parce que taabagatɔ tɛ ɲuman kɛ donc o kolabɛnw de bɛ sen na u t'a fɛ ka taa ten ka sɔrɔ u ma nkalon dɔ da an ka mɔgɔw la quoi mm, donc u bɛ dingɛ dɔ sen ka bila an ɲɛ très bien ah, très bien Ala k'an kisi a dingɛ kɔlɔlɔ maintenant ce que je vais ajouter mm. eh, an ka transition mɔgɔw k'a lajɛ mm. u ka fɛɛrɛ kɛ sanction ka wuli ka bɔ jamanadenw kan okay. walasa eh, mɔgɔw ka se ka lafiya sinon mɔgɔw sɛgɛnnen don ok u y'a mɛn eh, nin wagati in na transition ɲɛmɔgɔ a ye kuma mɛn nin wagati in na eh, Jules oui. wagati sera dɛ mais ne bɛ min fara a kan DIRPA niveau la an b'a fɔ ko u ka journaliste ta k'a bila DIRPA sanfɛ mhm. mais an bɛ waati min na i ko sisan mhm. DIRPA mago bɛ professionnels de la mhm. hali n'a y'a sɔrɔ conseil spécial dédié en communication olu ka kɛ u kɛrɛfɛ ka se ka parce que an bɛ kɛlɛ min na communication kɛlɛ il faut vraiment qu'il tienne mais DIRPA ɲɛmɔgɔ ye kunnafonidila ye o, ale ye kunnafonidila kunnafonidi kalan kɛ ka sɔrɔ ka s ka sɔrɔ ka kɛ sɔrɔdasi fana ye mais mɔgɔ kelen tɛ baara in ɲɛ ok donc olu fana communication u kana fermer an mago bɛ min na sisan o ye communication n'i kɔni bɛ guerre de communication na ok i b'a la donc Jalo y'a fɔ cogoya min na u ka to ka kunnafoniw di maintenant ka bɔ kuma na o ye k'a jira ɛɛ vraiment an ka autorités la ani conseil an ka conseil du CNT la ok vraiment u k'u janto jamanadenw la parce que an tɛna se k'a faamuya cogoya si la o don na il y a pas une semaine muso dɔ tan na parce que a tun kan ka taa jigin Gabriel Toure la a ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ yen k'a bɛ taa Point G finalement a tan na nin n'a ɲɔgɔnna de kan ka kɛ jɔrɔ min ye an ka wasadenw kan ka o o question in tomi an ka se ka solution sɔrɔ a la mun na o Gabriel Toure n'o ka fɛngɛ projet ninnu directeur mun na u ma wuli hali sisan Amadu Jalo ale ye kunnafonidila ye amadu an b'i fo an ka wele eh, jaabi la n'a wele kuma kuma a bɛ an ka wele eh, jaabi juli tɛ ale fana ye eh, kunnafonidila ye a bɛ arajo maliba FM na juli an b'i fana fo an ka wele jaabi la serifana ale ye kunnafonidila ye kunnafonidi bon bɛ ni a fa ma ko zeko o kɔnɔna na serifana an b'i fana fo wele jaabi la walasa moribadi dɔw jarali kuma la ka ja ta walasa aw bɛ se ka u ye cogoya ɲuman na an bɛ kan bɛ bolo ni ala sɔnna a ma ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ dɔgɔkun na